nwa bịara ụwa ọfụụ e welugo okwu na ụka wee na-anabata ya na nya bụ ezinụlọ nwanne ị fụ n'ihe a m kwuru abanị one ma one gara aga na mmụọ nwere otu fa si agbara onwe fa ọgụ na ihe a kpọrọ karma na ọ dị real nwanne mmadụ abanị one ma one gara aga ka m pụtara bịa gwa gị nwanne na ọ bụrụ na i so na ndị eji mmọnwụ be fa wee na-eme comedy i wee na-akwụ n'akụkụ ife kpuchiri iru wee na-ese picture nwanne mmadụ kaba arụ jee nye mmụọ nọ be unu ife ọ na-eri nwanne mmadụ nya bụ ife bụ ife na-emezu n'ụbọchị nke taata etiri m mkpu mgbe gara aga kwuo na nya bụ ife bụ alụ na nya bụ ife bụ alụ na ada eji ife eji agba na ntị agba n'anya na karma dị real na mmụọ nwere otu fa si agbara onwe fa ọgụ ekwuru m okwu gbasara nwanne anyị nwoke a bụ odogwu bubu na nwunye ya bụ aisha ekwuru m okwu gbasara nya bụ ife nya bụ nwa afụ a dị ime e wee kwụrụ n'akụkụ mmọnwụ wee see picture nwanne a mụpụtago nya bụ nwa abanị one ma one gara aga nwanne ka anyị fụrụ otu e si nabata nya bụ nwa n'ụnọ nyaafụ gara aga nwanne mmadụ ka e gotara moto ka e wee mezie nya bụ nwa welcome wee fụzie otu nya bụ gift ahụ kwesịrị ịwụ obi aṅụrị ife kwesịrị ịwụ celebration na nya bụ ezinụlọ nwanne ka o sizi tọnụzie na nke ikpeazụ a wee bụrụzie okwu na ụka wee bụrụzie ife a na-akpọrọ family meeting wee bụrụzi ife a na-emerụ tigbuo zọgbuo nwanne mmadụ ọ ịdị ife ọ na-acause tupu i kwuba okwu ibe ezinụlọ tupu ị na-ekwu okwu onye ịbụọ nwanne kaba arụ dụ sure na ị dụgo matured enough ịhandle some things ọ bụrọ ife ọbụla merenụ ịgba ihe n'efere mba ụwa enwere ebe e gburu aja ngwere adụrọ o nwere ezinụlọ a ga-asịkere na adịghị ese one or two okwu nwanne mana ife niile abụrọ ife social media except ma ị na-eme nnọọ prank except ma nwanne anyị nwoke bụ odogwu bubu na aisha except ma nke a fa na-eme na ha na-eme nnọọ prank mana ị nee ya anya nwanne ị fụ na ọ lookuru so real ekwuru m nwanne nwanne anyị nwoke bụ odogwu bubu na ndị a bụ nwaanyị na-akwụ n'akụkụ mmọnwụ wee na-ese picture nwanne fa gbaa mbọ kaba arụ jee na village fa chọọ otu fa ga-esi nye mmụọ nọ be fa ife ha na-eri nwanne maka na nya bụ ife bụ alụ na nke ikpeazụ a nwanne ife afụ kwesịrị ịwụzi celebration ife ahụ kwesịrị ịwụzi ife aṅụrị ife ahụ kwesịrịziri ịwụ ife a ga na-akpọ champagne na nke ikpeazụ a tọnụzi wee bụrụzi ife a ga-eji wee na-ekpe ikpe wee bụrụzie ife a ga-ejizi wee na-eme gbatanụ o gbatanụ o nwanne mmadụ ọ jọgbukwala onwe ya ọ jọgbukwala onwe ya ma o bido taata dịba mma nwanne ọ dịbakwara gboo ọ bụrọ ife niile ka eji egwu egwuregwu nwatakịrị nwere ike iji ala nne wee gwuo egwu nwanne mana mbọsị ọ nwara anwa wee wolu nke nna ya wee wolu ife nna ya ji wee bụrụ odogwu wee gwuo egwu nwanne mbọsị afụ ka a ga-eke ya mgbọ n'isi nwanne mmadụ akwụkwọ ka aha m n'ọnụ o bido taata dịba mma ọ dịbakwara gboo ekpere m bụkwa nya bụ ife bụrụ prank ada eji ife eji agba na ntị agba n'anya ekenekwa m ụnụ ụwa na-asụ ụnụ nke onye chiri nya zere o bido tata dịba mma ọ dịbara gboo nya gazielu nwoke gazielu nwaanyị ise tụsara m ozi a nwanne mmadụ subscribe